ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị aka anyị ekpere m bụ na anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị ebute mma ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ a ka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka chetakwa na anyị ka nọ na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe chike mara ụzọ gaba nanka ịga chọpụta ihe mere ada ji wee bukọrọ ngwongwo ya wee bakute ya oge chike bataziri ọ jụghị ada ihe ọbụla okwu o kpebiri na ọ ga-erucha izu ụka abụọ ma ọ bụ atọ tupu ya ajụọ ya otu mmanwụ a na-akpọ egbe na-ebu ọkụkọ kwuru na ụbọchị ya na-abịa anaghị adị ka ụbọchị ya anaghị abịa na ụbọchị ya bịara na ihe dị iche na-adị nke a bụrụ otu ụbọchị si debe iru na be Chike nke a pụtara na onye ọbụla na-erujizi afọ na be Chike maka na ada na-ewepụta ego na-esi nri ụbọchị ọbụla nke ọzọ bụkwa na ada na-egbu ọkụkọ ụbọchị niile mana ọ naghị akpọ Chike ka ọ bịa gbuo ọkụkọ ahụ dịka ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme n'ala Igbo ọ bụrụ na nwoke nọrọ ya akpọọ ya ka ọ bịa gbuo ya bụ ọkụkọ mana ada anaghị eme ya o wee bụrụ na Chike na-ahụ ka a na-egbu ọkụkọ ụbọchị niile na be ya mana naanị ihe ọ na-anụ bụ isi ọkụkọ ka ọ na-anụ n'ofe eji tinyere ya nri mana ọ naghị ata ya ata chike wee mesịa nke a na-ewute chike o wee mesịa kpebie na ya ga-agwa ada na ọ bụkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata na ọ bụ mmadụ nwe onye na-awị ara na ọ na-eme ofe tọkarịa ụtọ agwa ya ihe eji sie ya ekwedasie ike agwa ya ebe a nọrọ tụ ya dibịa wakarịa m na aja agwa m ya na ọ bụ mụ nwe ọkụkọ eji chụọ aja chike wee kpebie na ya ga-agwa ada na ọ bụ ya nyere ya ego o ji wee bido ahịa na ọ bụ ya nwe ego ọ zụtara na ọ bụ ya kwadoro ya ahịa ọ na-azụ n'ihi ya na ọ bụ ya na-anụ ya na ọ bụ ya nwe ihe niile o nwe ndị be anyị aga m akwụsị ebe a sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ihu akwụkwọ a bụ mụta ihu akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo biko pịara m aka ma tụsaara m ozi a ụbọchị ọzọ ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị ndewonu ka o mesịa